ee nwanne m nwoke Denis ya dịrị gị mma hmm, aletịpụkwala m anya hụ good day Ọnwụzuruike Goddy ya dịrị gị mma nna chi gọzie gị ụmụnne Eh, yes eh, ọhaneze bụ eze ndewo nị eh, nwanne unu nwoke abịala ọzọ taa asị m ụbọchị mara unu mma ee kpọmkwem ọ nwanne unu nwoke chifu eziokwu wụ ndụ nke mbụ n'ụwa niile dum adala m tim ọzọ taa sị m na ụmụnna anyị daa ntị biko m hụra nwanne m nwoke Celestin ee ọlaọcha ọlaọcha nna m etikwere gị ọlaedo nna ya ee m etiri gị ọlaedo nwanne n'ihi ọlaọcha na ọlaedo leje so aga m asị m ya dịrị gị mma nna eh, chi m gọziere m gị ee eh, sele nwanne ya dịrị gị mma nna ee eh, ahụkwala m okechukwu ee Charles ya dịrị gị mma nna chi m gọziere m unu ee anyị adala tim ọzọ taa chifu eziokwu ndụ nke mbụ n'ụwa niile basi mm, ahụra m gị nna chi m gọziere m unu ụmụ igbo ee eh, ahụra m oke nwanne m ee eh, franklin echefukwe m gị asị m chineke dịrị gọziere m gị nna mm, franklin osi taa dị mma nna ọma ikpele taa ee eh. aka chawa daala nwanne hmm? aka chawa daala nwanne adara m tim na oge uhuruchi a maọbụ n'ụtụtụ a maọbụ n'ehihie a ee ruo na ebe ọbụla ị nọ asị ka mba na unu mara na sị ọ fọla otu otu eji eji eji nkata mm, echefukwa m ime ka unu mara na ọ nwanne unu nwoke onye Mbaise nwa afọ Mbaise a mụsiri ike nwa afọ Mbaise wụda nchịkị unu mara na sị Mbaise nwoke mba eh, ọ wụ ebe m si na anụ naghị ọ nwanne unu nwoke eh, chifu eziokwu ndụ nke mbụ Mm, adara m tim taa sị m unu daa ntị n'ihi ahụ a anaghị akpụgharị ya ya kọrọ nna ya nwa afọ igbo a mụsiri ike live ee pap na mma m gwụcha ndị igbo echefukwe m isiọma grace nwanne m nwaanyị isiọma grace ya dịrị gị mma nna ama m isi gị dị heavy isi gị dị ụtọ egekwekwe ntị ị sachakwa ahụ a kpọtakwa otu nwoke nwa asampete andị ikwu ya n'ụgbọ eh? egbukwela oge kpakwa agwa ọma nna ị gaghị isi ọma gawere isi ọjọọ ama m isi gị beautiful nwanne m nwaanyị grace grace ahụ aha nne mụrụ m nna ya na m eji ya egwu egwuregwu ọ ya m ji kpọpụ gị aha nna ya ọ wụ aha nne mụrụ m aha ya wụ grace asị m mkpụrụ obi ya nọkwara zuru ike na ndokwa onye ọbụla aha ya grace ana m ana m ahụ ya n'anya karịa n'ihi ọ wụ aha nne mụrụ m nna ya ee nwanne m nwaanyị grace udo dịrị gị nna chi m gọziere m gị ebe ọ dị ụba ee ya dịrị gị mma nna Mm, chigozie chefukwe gị chigozie nwanne m udo dịrị gị nna ya ntaa wụ ọ fọla otu ji ji eju nkata dịka m kwuwere n'isi mbụ ọ fọla otu abalị kpọmkwem anyị agbajuo n'afọ a afọ ọjọọ a hmm? ee echefukwe m hmm, ọnwụka uche ee ọnwụka uche ichetarala m ihe m chefuru echefu aha aha ahụ gbara m okirikiri ọnwụka wụ ezinaụlọ amụrụ nne hmm? aha akpọwa ọnwụka aha ahụ pekpụ m e, ọnwụka wụ kpọmkwem nga esi mụọ nne mụrụ m live ee eh, ama m ebe ka eyiwa ọnwụka mana aha aha na-ama eji egwu egwuregwu hmm? ọnwụka wụ kpọmkwem aha nne mụrụ m ebe ochie n'ụwa ee eh, na ahụ na-asa anya wụcha mba ukwu ọcha mba igbo mba igbo ọ dịghị josef ma ọ rebeka ọ wụ ọnwụka kpọmkwem ọ wụ aha ebe nne chi ana m asị ya dịrị gị mma nwanne m ọnwụka uche ee ya dịrị gị mma nna chi m gọziere gị kpọmkwem ee echefukwe m nwukwu ọ wụ ya nwa m ukwu ya dịrị gị mma ama m ị wụ heavy duty chi m ga-agọzi unu niile nna ya remi asị m ya dịrị gị mma ụmụ igbo ya dịrị unu mma ebe ọ bụla unu nọ nna chi m gọziere m unu kpọmkwem mm, arara m tinta asị menụnụ dante eh? ee eh, tupu m agawala ihu achọrọ m ka m kpọkpọ ụmụ igbo ndị nke m hụrụ ihu ha anya ekelere eh, m ha n'ụdị pụrụ iche ihe anyị ihe anyị ana m asị ya dịrị gị mma nna chi m gọziere m gị ana m asị ya dịrị unu mma ụmụ chineke ọnụọha chijioke ee chiji oke Martins Chijioke chi m ga-enye gị oke gị aha nna anyị ee ya dịrị gị mma nna anyị ee ana m asị ya dịchara unu mma ụmụ Chineke ee Basilo Nwankwọ ana m asị ya dịrị gị mma nna ya dịrịcha unu mma nwanne m ana m asị chi nke Clement ya ọ ga-echefukwe m gị ee ana m asị ya dịrị unu mma nke ka nke ana m ekele igbo ndị igbo ụmụ igbo ebe niile unu nọ ee nke ka nke ndị gara na my facebook channel je subscribe ọrụ m ana m asị chi m gọzie unu onweghị aha ọzọ ka uche ị ga ịga na kọmputa gị nga ọbụla iri ya ọ na fon gị iri ya chief eziokwu ndụ nke mbụ ụwa dum gaa hụ mmadụ ha tiri nwanne gị enyere nwanne gị aka ọkọ kọwaa anụ ọhịa ya gbakwujuo ofu osisi ya kọwa mmadụ ya bịakwuru mmadụ ibe ya nna m ekelechara m imerime mba ndị gara je subscribe ọrụ na my youtube channel ana m asị ya dịrị unu mma nna ihe ka unu otu unu ji mere m ee ụbọchị ka unu eluigwe mekwere unu ya nna rọfụtara unu onye gbara ọkpụrụkpụ ga-enyere unu aka hmm? ya dịrị unu mma ụmụ Igbo arala m tim ọzọ taa unu amara na na taa wụ 30 ee n'ala Mbaise ebe a mụ m anọghị aga chọọchị agbafe na 31st egwe ka anyị ebe anyị na anyị gara gwuri na 30 na-ekwe ka isi ya bụ gịnị ka m na-akọ abịala m ọzọ taa o nwere ụkpụrụkpụ ụka abụọ otu ma ọ wụ abụọ m chọrọ ịkpọgburu ndị Igbo taa keka nke keka nke gekwekwe ntị ee ahụrụ m ọkwa dị mkpa achọrọ m enwere m ọkwa dị mkpa ee ị hụna na 1st of January onye isi agha ke ụmụ Biafra wụ maazị Nnamdi Kanu ọ ga-agwa ụwa dum okwu ekwekwele ka a chọọ gị achọ ekwekwele ka a chọọ gị achọ onye isi agha ke ụmụ Biafra niile gbaa gburugburu ma ị wụ onye Igbo wụ onye ebe ọbụla ị si n'ụwa ọ sị ya ga-agwa ụmụ Igbo okwu ụmụ ụwa niile okwu ị wụrụhaala nwa afọ Biafra a ga-agwa gị okwu ụkwara ma ị wụghị a gakwa ịgwa gị okwu ebe ọ bụla ị si ehifekwala ụra oke ọ wụ na na otu afọlụ otu abalị n'abalị mbụ ya bịa gwa agwa ụwa okwu la e, eze unu amara na asị ya e, e, ebe niile la-ama ji ji ji ji ji hmm? ọ wụ ihe m si na-agwa unu sị unu echefukwele unu echefukwele ee maazị Nnamdi Kanu sị ya ga ikwu okwu n'abalị mbụ n'ime afọ na-abịa abịa ya wụ 2021 ọ ga-abịa e, agwa ụmụ ụwa okwu hmm? ekwekwele ka a chọọ gị achọ hmm, echefukwe m e nwere nwanne m nwoke m kwere nkwa wụ nwanne m nwoke dị egwu ọ nọ na Ghana ọ wụ injinia Joseph wụ aha ya ee nwokorobịa ọrụ ya awụ e, eche ịrụ ụlọ eche ịrụ esteti eche ịrụ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ ị kpọhaala ya gbam ee eh? ya bịa rụrụ ọrụ ihe ọbụla ọ na-akpọ ndị agha ya abịa ọ wụghị ka eje chọọchị ofu adaghị ọ ya bịahaala gbam ihe niile wuhu o ji arụ ọrụ ezuole gbam arụọrọ gị ọrụ dịka jaki ka ọ wụghị ka ị kpọrọ mmadụ ọrụ taa ọ gaghị abịa e kpọọ ya echi ọ gaghị abịa ma ọ gwa ha sị ya je burial ya sị ya je gba nkwụ ma ọ gwa ha sị ya ga ịgba nkwụ ya kwuo sị ọgọ ya arịagha arịagha ma ọ gwa ya sị nne nne ya nwụọ na ma a ga-akpọrọ maazị josef injinia josef ga-abịa rụọrọ gị ya na-atụfughị oge hmm? ọ nọ na ghana ka ịhụsị ụmụ igbo agbagha mgbọ ihiri nne hụkwara ebe ọ nọ ghana ebe a wụ ebe ọ nọ na-achụ nta ego eh? na-arụcha ihe niile ihe ọbụla ị na-arụ arụ n'ụlọ ma ịgụ plan ma ịrụ ala ma igwu ala ihe ọbụla wụ ihe gbasara ihe niile kpọm ị ga na ịgba agba ghana ma wọl ị ga-ahụ ya ga-esoro ya nwanne gakwuje ya ihe ọ bụla ị chọrọ ya emere ya nna anyị nke ka nke ndị ụmụnna ndị a niile ọbụrụ na unu chọrọ ebe ịrụ ihe na-arụ arụ n'ala Igbo ọwụ n'ala Awụsa ụjọ atụla unu nwanne ọwụ ndị ka ụjọ tụghacha nọ n'ugwu awụsa eji ọha eze Chineke ihe ihe nwere n'ugwu awụsa ihe anyị nwere n'ugwu awụsa while ndị chịgha obodo anyị na-abịa amerịka ha azụọ ụlọ ha ga lọndọn ha eje mara ụlọ ha while onye nọ n'ụlọ na-agwaghị so ebe ahụ bụ ụtị na wụ ebe m je taa enwere ebe m je ee enwere ebe m je iwe ewele unu ma m kpọrọ aha gị ma m akpọha gị biko ya ewutela gị ị nụna ee ya ewutele gị sị akpọha m ma m akpọha gị taa aga m ịkpọ gị n'ụbọchị echi or mgbe m ga-eme ihe ekwurekwu a ruo na isi njedebe aghaghị m ịkpọtụkwa gị nna ee agwaghakwara m ụmụ igbo hoo ha sị ihe ọbụla ị la-arụ edekwele ya ihe onye ọdọ edekwele obodo onye ọdọ edekwele china edekwele japan edekwele amerịka edekwele kanada edekwele dee ya made in lala aha gị ahụ dee ya dee line gị kụpagharị ụmụ ụwa n'afọ anya gị ịhụ n'ala unu zụghacha unu rụghacha ihe ndị a rụgha arụgha ma na aba ma na ọnịcha ma na enugwu ma na nnewi unu kwụsị na-ede ya ihe ndị emere na mba ọzọ dewe ya na sọ unu mere tinye akara unu nga ahụ ka ekwe kụọ unu anụna unu kwụsị ide ihe ndị ọzọ ekwuru m ya n'oge gara aga ọwụ ichetere ụmụ igbo hmm? n'ihi afọ a anyị na-abawa afọ ọma unu anụna enwekwere ihe ọzọ m ji bata taa oge gara aga ekwuru m okwu gbasara ndị nche a eh, ndị nche a bịara ọhụụ maazị Nnamdi Kanu kpọtara enwere otu onyonyo onwe m nyọrọ n'abalị ole gara aga ebe a pịagha mmadụ hwe apịa mmadụ hwe apịa mmadụ hwe na-ezi ya na onyonyo anyị na-ele ya na Facebook geekwekwene ntị o egwu anyị ga-ekwuta anyị ji hụ ya na naghị edo ihe na-eme ịhụ na ndị nche a wụ ndị a Nnamdi Kalụ pịrị aka ma gwakwa unu ọzọ biko asị m unu ana m arịọ unu werenụ ozi a jee meenụ ya ru ndị o kwesịrị iru aka ịhụ na ha ahụ cheteni na ihe ndị amị na-eme ụmụ Igbo ụmụ onye ọbụla ejide ha na-apịa ya ọ ihe ndị mmadụ ji kpọọ ndị amị ụgwọ ọ ihe eji ha kpọọ ndị polisi ụgwọ ọ ihe eji ha kpọọ ndị niile wụ ndị a niile gbara anyị okirikiri ụgwọ n'ihi ala ha ahụ ndị mmadụ na-akparị ha n'ihi eji ha mgbọ eji ha egbe eji ha ike ikwu agba gị kpaa

ịhụ na ya wụrụ ma ndị nche a maazị Nnamdi Kanu gara je ta ahụhụ pịcha aka pịcha aka ka ụmụ na-echekwa ụmụ Igbo ka ha ghakwaranụ ịwụ nkịta tara ọkpụkpụ anyawara ha n'olu ka ha ghakwara ịkpawakwa agwa agwara m ha sị ha biko biko unu share ara message a unu pịa aka na share ka ọ gazuo ụwa niile ka ọ garu na maazị Nnamdi Kanu aka ka o ru Uche Mefor ka ọwụ eziokwu Uche Mefor ọwụ ọ gawo ọkle mụasa ya gawo gbuo ozi mana ọwụ ọwụ onye ọwụ onye mmehie echifu gị ikwu ya nna anyị egweke anya adịghị oke takara akpa gara adịkwa nwa na ọwụ enụnaghị mmụọ taa gị iji oke ihe eli chifu na anụnaghị gịrị gakwere maga m ikwu ha ewechi okwu gịrị leme bekee ọla agba ya agba na nwanne gịrị leme mee ka ndị niile chịga achịga ndị ukwu ha na-arọ gbara ọkpụrụkpụ ka ha hụ ozi a jee ziganụ ozi a nyenụ ndị a maazị Nnamdi Kalụ họfụtara ivuru n'obi Kalụ ji họfụta ndị a wụ ka echekwa ụmụ Igbo na-agwa ha chekwanụ ụmụ Igbo chekwanụ ụmụ Igbo ka unu ghara ịwụ nkịta tara ọkpụkpụ anyawara unu n'olu ka unu ghara ịwụ ndị ga-aga ịbịa ebe mere burial akpọ unu na-evuri oke egbe na-akpagharị ebe agbagha nkwụ nwaanyị unu anyafe ya l'azụ na-agagharị Eh, ebe eh, onye ka eji mmadụ ụgwọ narị arịa abịa kpọ unu na-eje kpawa ụgwọ ee eh, onye ka adọwa ala abịa kpọ unu na-eje nọ na-arụ ụlọ enyi oke nwa awụdị ihe Nnamdi Kalụ vu n'obi ọwụghị ihe ọ gwa unu ịhụ na egbe ndị a m hụrụ unu ji chaghacha ọbara ọbara

unu anụna bikonụ ihe m na-arịọ arịrịọ ndị isi ndị nche a ahọrọ ahọ ihe m ka na-ekwu ya wụ n'ihi ka onyonyo a m hụrụ achọọ m ịpụ uli ya na my system ibi izu nwunye ya n'ihi ama m ọtụtụ ahụ ọnụ ya achọrọ m ọnọ nga elere m ya sevuo ya mgbe m hụrụ ya anya mere akwa agbara m ka ọ gabe ndị a sị unu chewewu cheweni chekwa na ụmụ nwaanyị anyị ndị a ha eme akpọ ọsa ahụ kwụla ime ọhịa aga n'ọrụ anyị adịkwaghị ndị na-arụ ọrụ achịrị efi mi arụ ndị anambra achịbatacha ya n'usekwu nne nne m kụọ ọka adịkwaghị ka ọla aghọrọ nwunye dede m kụọ ọka adịkwaghị ka ọla aghọrọ ji anyị kọrọ aka adịkwaghị ka anyị na-eri ụmụ m bi chụfụ ha ndị gọvanọ ya acompensate ndị chụfụrụ ndị ndị tabiri tara anyị ihe niile anyị kụrụ ubi ma sị anyị gbara aka ọ wụ ndị m chere sọnde kalụ kweke ha ya ga ọgwụ na-eme ya siwe ike ha fụrụ bịa ndị ụmụ igbo protect anyị ọ gaghị awụkwa unu ebe e ji elewe ndị igbo eleghị anya unu nọchie nọrọ na road block unu anawa ndị mmadụ ego akụwa ndị mmadụ ah, chineke ekwekwele ihe ọjọọ ya ghọkwa n'otu akpa otu ego ya ghọkwa na ihe ọha niile akawaka unu alaghachikwa na ihe ahụ ndị polisi mere unu alaghachikwa na ihe ahụ ndị soja mere gosikwa na akwụkwọ nsọ sị mmadụ gosi agwa na ha gosiri nchegharị ya ya wụrụ na unu sị na biafra ga-awụ obodo ihe ọbụla ọ wụ mara mma unu kpakwa na agwa ya ee wefụkwana na politiki ya ndị ọzọ mere ihe aghụghọ ndị a ụmụ ihe rụrụ arụ aghụghọ ndị a eleghị anya e nye gị 10,000 ị na-ahụbele mgbe gboo ga-ele nwanne gị kpọfụ ya kụgbuo ya eh? olee ka ezukwe na eke ụmụ igbo bikoni bikoni bikoni ahụbele m nga ndị nche a chụfụrụ ndị a bi n'ime ọhịa ji anya ihe isi mbụ m hụrụ na nwoke m hụrụ afọ ahịwa m na agara ha ije elu ụmụ igbo pịawa ha ihe gbawa ha ọtọ n'ezi ihe bikoni bikoni bikoni ikpere m eruole l'ala unu emekwele ha ọdọ meene ka ndị a ghọta biko ha emekwele ụdị ka ọdọ biko na ha awụghị ewu unu anụna ihe a kpọrọ endsars ọ dị ihe e kwo sị endsars egwu anyị ga-ekwu na ya ihe anyị kwo ekwu ya wụ biko na ụmụ igbo ka ọ ghara lewe onye iro ghara iweta ihe ọ ga-eji bịa busawa anyị agha unu amara na ihe e kwo sị end sars unu che na sars fụta ha arụ ọrụ ha dị onye anaghị asearch fon ya ọ dị onye anaghị apịa ahụ ọ dịkwara onye anaghị evuru ihe hụ gị macha mma gbaa perfume dị mma ha elee gị anya mee gị admire gị agafe i che na ndị mmadụ ga-asị end sars unu ma ihe e kwo sị end sars ihe e kwo sị end sars wụ na ka ndị otu eji ha ele ndị mmadụ emewe intimidate akụwa ndị mmadụ agbagbuo ndị mmadụ amolest e, e, e ndị mmadụ ndị mmadụ sị ee biko ọ karịala

ọwụkwa iji nọrọ chere aga m asị ọwụ ihu dike ji anyụ mma nkọ ọwụkwa ka ndị a chere nọrọ na njikere e nwee ihe merenụ ha bịa lee ụmụ ndị ke la-adịghị ike bịa kpuchite ihe bịa ka a ghara igbu ha biko kwenụ unu ejikwena ike enyere unu na-ewere ụmụnne unu mụwe ike unu ejikwena ndị nọ n'Owere amụ ike unu ejikwena ndị nọ n'Aba unu ejikwena ndị nọ n'Ọnịcha unu ejikwena ndị nọ na Obigbo unu ahụna oke egbufuru ha ee biko unu ejikwena ndị a amụ ike ndị atala ahụhụ unu ma ihe m ji e, anọ m awụ m onye civil defense before m hapụrụ sadịkwa ike mgbe m hụrụ ihe na ha emeghere ka o ruo unu anya wụ na ma onye chirile ihe ọbụla abụ m otu n'ime ndị a maara n'ime ya mana ana m arịọ unu arịrịọ ụmụ Igbo biko na mee olee otu ị ga-eji lee onye tara ahụhụ tetara ahụhụ na-emeghiri ya ọ ihe m ji anaghị m achọ iji anya ahụ ihe ndị uwe ojii anyị mere ma ndị kọstọm anyị ma ndị a niile achọ anaghị m achọ iji anya ahụ hụ ee eh? geenị m ntị ekwuola m ya mbụ na ụmụazụ jizọs ụmụazụ jizọs unu amara na adịghị iri na abụọ ọ dị mmadụ ole na ole ga-ahụ anụ ụmụ jizọs ha fụrụ ma ọsabụ ma ọwụ hesabụ otu otu onye pastọ nna m ukwu reverend ọ sị na mma ọbụla ị la-emeje ihe ma inwe ha ndị ga-eme oppose ma inwe ha attack mara sị ihe ahụ esighị l'ebe chineke nọ bịa laghachi azụ laghachi azụ je jụọ chineke ese laghachi azụ je jụọ chineke ese nwanne eh, ifeanyị nwanne ihe a wụ asụsụ Mbaise nna ya ọwụ asụsụ Mbaise ihe ndị eji asụ awụkwana m onye Mbaise ee ee ee ị hụrụ asụsụ ke ndị Mbaise a nwanne m ọ wụ ya ka ị nwee ike na-aghọta ọtụtụ okwu ee ana m asụ anambra ana m asụ ngwa ana m asụ owere ana m asụ ihe ọbụla wụ asụsụ igbo mana ana m achọ ka wee ghọta na Mbaise nwoke mba hmm? ee ya wụrụ ma chi efoo agwawa ụwa okwu gị asụọ ke ahụ ị chọrọ ịsụ ịhụna nga m nọ ọwụ asụsụ ndị igbo ke Mbaise anyị ihe ndị ji asụ n'iwe were gị ife hmm? ya dịrị gị mma ya ụnụ ụmụazụ jizọs adịghị iri na abụọ 12 apostles ị ga-enweta pita nga ahụ nwoke akpa obi iwe wee ya achafụ mmadụ ntị onye iwe ọkụ ọ gakwa ịdeny ka ọ dịghị n'echiche ọ ga-akọ ọtụ gị ntị ọ ga-edeny unu anụna ya wụ Pita ya gbufu gị ntị oge erukwe ya agba ọsọ wụghị ya wọchị Uche Mefor Uche Mefor nọ na redio biafra n'ihu m mesogiri ya ya chụọ ndị ọ chụrụ achụla ọrụ gbuo ọ ghọọla disa ma kwụsịkwa ka ahụ ebe a anyị ga-ekwu otu anyị ji enwe hmm? mmadụ anaghị emegharị anya anya anyị ji ekwu otu ahụ anyị hụrụ ya hmm? oke ị ga-enweta judas judas a wụ onye ghọta na gaa akwụkwọ nsọ je gụọ ya judas wụ onye oji ego ụmụ ndị na-eso azụ kraịst onye isi 419 ọ hụrụ na ejiri jizọs ya agba ejiri ya ya agba ya sị ha opportunity iji egwu wayo ya gakwujekwe ka eje jiri jizọs ọ maghị sị oge akara aka ezuola aka kpara ya chọm ononole nọ n'otu jizọs ị ga-enweta tọmọs maazị tọmọs kpachara ahụhụ ịla jizọs na-agagharị jizọs na-agwa ya ihe na parable na-asoro ya na lekwekwa otu ọ gadịle ya ekwecha ngwa ngwa jizọs mere appear ya sọwa achọwụ eziokwu ma ya adịghị kpakpa aka ndị a niile ị ga-enweta ha n'otu ọkwanụ ndị a niile ihe ga-enye obi isi ike ma ọ bụla imewe gị akwụrụ ihe mkwe na-agwa ya ka ị gara sị sabo sabo sabo sabo emewe iche na iche wee mewe referendum biafra ti iche someone relay gị vote yes ọha ifu eliru onye ọbụla nwere the entitled choose ihe ọ chọrọ imenụ onye ọbụla nwere ike sị na adịkwaghị eme ya na adụ biafra na ya ga chọrọ ịlaghachi je wụrụ Naịjirịa enwere onye ga-asị ya chọrọ ịnọwa n'ala awụsa enwere ndị ga-esaịn sị ahafụghị n'ala awụsa ọ wụ ebe kara ha mma ka ọ ghara la ịdị gị la obi na ahụ ọbụla ga-asị ee e, e, e, ọ wụ ụgha ka unu ghara na na-aghọta ihe na iche biko na ụmụ ewu iche na ndị gọvanọ nwere ihe nwere ike ime ndị gọvanọ ha enwe ike kwenye sị ha chọrọ Biafra ị la-egwu egwuregwu you're just playing some mmadụ dịka Dave Umahi chọrọ ịwụ prezidenti ga-agwa ya sị Biafra ala ị na-egwu egwuregwu Okezie Ikpeazu ya wụda na ọ gaji ewu sinetọ ga-agwa ya sị biafra ala you're joking Orji Uzor Kalu eh? na Hope Uzodimma agwa e, nuwo senetọ already ga-agwa ya sị ama m na ụwara adịghị aka ya ndị a liile senetọs anyị hafụkwa Abaribe ihe ndị a niile wụ politics onwe ndị a niile nwee ike ikpe sị Biafra laa unu ma ha ji ha gaghị ime ikpeghe ule ndị a vughe ụlọtụ ji ya wụrụ gị ga-asị Biafra laa ọ common sense ka unu ghara na na-abịa unu na-abịa n'elu ọ sabo sabo sabo gị nwa kwuo sabo ugbu i che sị ọ mmadụ ole ma ole ga-aba nga Nnamdi Kanu bara evi ya akpa ego vi ya estate vi ya oil well vi ya ihe niile ya sị mba o i che e nye gị agba enye ọkụ ga agba ọsọ anyị ji ekwu eziokwu nọ na egwu anyị ji ekwu otu anyị hụrụ ya ya wụ e nwe onye m hụberele wụ sabo onye ọbụla na-eme ihe mmụọ ya nyere ya ọ dị gị la aka wụ idefend ihe i kwenyere ya wụ ka onye ọbụla ghara sị onye Awụsa e, dot iji mee nzukọ na ihe niile nọ n'ala Igbo ga ikwenye e Biafra alaa ị madị e, ihe imere e nwere ndị ihe ahụ ha ịga ahụ chebie gị aka ha bie gị ya nga ọdọ e nwere ndị ga-enara gị ego ha iru na phone booth ha dị ya void akwụkwọ ahụ enwe ọ gaghị wu e ọ gakwanaghị ewu mba ọ wee maghị ka ọ dị unu n'echiche ma mma mma nwere otu ndị anyị na-eji aghọtakwa okwu ahụ unu che sị ihe niile a kweghe ee Nnamdi Kanu is another saviour che sị ha ncha wụ i nye ha akwụkwọ ugbu a sị ha bie gị aka mara ebe Biafra gị na i che sị ọtụtụ ha ga ikwe e ọtụtụ ga-asị mba n'ihi gịrị ndị chọọ kọntraktị ala gị nwere ndị ke righe erighe ugbu a ndị ke program na onye ma ikpe echi la nwanne echi irighe ndị ke e, onye ke ihe icheghe ka ọ bụ ka ha wụrụ multi-billionaire ga-esi ha ikwe ewu Biafra bịa ha nwa na onwe ha gbara la aka ha bịa ga-aga na na na-akpụrụ ha agwa ha lekwa otu e si eme ya ndị anyị nwere ka ha si eche ị jụọla onwe gị ihe gbasara Donald Trump ihe ejila ojii e, e, okwu ya ji bịa ghala ụlọlọ gị ị jụọla ya onwe gị Donald Trump mere campaign tutu ya baa ọchịchị sị aya ga ịrụ wall aya ga ime ka capital Israel ka ọ wụrụ na e, ya recognize ya na Jerusalem ọ sị aya ga ịkpọghachi ndị agha ha niile Donald Trump mechara ihe ndị a site la elu ruru ala mefere ke ndị ọ la-ekwe ha na nkwa ị jụọla onwe gị ihe ji la-ekwe ha sị ọ gaghị nọ ya ịba ụlọ jụọ ya onwe gị mana Bush ndị niile Obama ndị kwechara nkwa niile ihe ndị a niile ọ dịghị ke e mere ya adị ma e, e, e, ndị ma achịzukwara ha mana onye ke mere ya eme a sị ya nọ ka echiche gị na-arụ ọrụ ya wụ gịnị ka m na-akọwa ndị a niile mụnụ pịagha elu mụnụ pịagha ala mụnụ pịawa ma onye ka ehikwa ya dị otu ọ ga iji nọrọ ụwa ga ahụ ya ya ghọkwa sabo unu kara ya wụ ada onye ka ewuberela sabụla ihu m ihe m kwughị ke m gwụ Nnamdi Kanu otu ndị mmadụ ji ekpo ya aha hoo ha ya ekwekwele ka ahụ ahụ ndị mmadụ kara wụrụ ihe o mere ya ekwekwele ekwe n'agbanyeghị otu ọ bụla ọwụ ya ekwekwele ka ahụ a niile Nnamdi Kanu mekwere Nnamdi Kanu mekwere Nnamdi Kanu emekwere ka ọ adị last last last last last ka ọ wụrụ na ọwụkwaghị ihe o mere ọ wụ ebe ahụ ebe oji oyi uju gara arụ ya wụrụ ma n'ikpeazụ emechaa ya wụrụ ihe o mere nwanne mara na sọsọ ọgada gba agba ọ ihe m leji agwa ya si ya lejikwa anya anya wụrụ ya ọkịrị onye asị ya nwụọ 2020 ya nwụọ ihe ọjọọ ga-ebịa ya wụrụ m ya kpacha ahụhụ a liile maka nne ya maka nna ya ma ezinụlọ ha ma ya nwa na ezinụlọ ka ya ha niile gwuo gwuo gwuo gwuo ma ndị e gburu egbu ma ndị dị ndụ ma ndị nọ na mkpọrọ ma ndị n'ikpeazụ ya wụrụ zero onye mara na sọsọ ga-egba anyị ji ekwu otu anyị nwere ada onye wụpụrụ ele sabo unu wefụnị nụ sabo onye egbule nwafọ igbo onye apịakwala na nwafọ igbo ha ekwe ke ndị awụghị ọwụ lee na ndị ọjọọ unu ekwele ka ndị ala emebi ihe ọwụ ihe m ghọrọ unu wụrụnụ onye nche nwanne unu biko onye egbule nwanne ya ọwụ arịrịọ m nye ndị igbo nye ndị nche nye onye ọbụla ọwụ unu anakwala aka azụ ọwụ unu bịa hụ ndị mmadụ na unu anara ha ego unu obi unu epotowe unu vu egbe ga-ekwekwenị ntị unu kpawakwa agwụta ndị mmadụ gakwa ịbịa gbuo kọtọ ọkwa Nnamdi Kanu sị hụ nne ya unu aghọkwala dịka ndị ke mbụ arịrịọ ha m na-arịọ unu ghere na nwa nkịta unu n'aka bikoni ka ihe e kwuru ekwu ghara ime bikoni bikoni bikoni bikoni udo dịrị unu ee nke ọzọ m na-aghaghị ịrọta aka bụ ọwụ na ihe gbasara ee unu amarasa afọ na-agwụ echi ọtụtụ ga-ahafụ ebe anọghị taa alawa ọtụtụ alakwala ala ọtụtụ gakwa ịlala isi ụtụtụ ndị chọrọ ịnọ n'ezinụlọ ha gbaa new year gee ntị enwere ihe dị mkpa gee m ntị ekwuru m ya n'oge gara aga tutu agbawa krismas si ịmara sị maghị moto anya emekwele nganga ka o isi oyo ndị ụwa sa gị ma agba ma ọta ị gara je zụrụ moto ọhụụ ga evuri ala alọta aka esibele gị ike ga evuri ala agba highway ị maghị otu ala eji agba highway n'ụzọ ọnwụ na ndụ gele aṅụje obi gị awụ ka ije isi ndị nọ n'ụlọ sa gị azụọla moto afụkwana n'ụzọ ya kutum eleghị anya ga-anwụ ọ ga-adịrị ndụ eleghị anya moto ahụ agaghị aladu dịka e nwere nwanne anyị nwoke m hụrụ onyonyo ya nwere ihe mberede okporo ụzọ mgbe ya na ezinụlọ ya so na-alaje ya esi n'elu makara bịa wụọla ala tom onye ka ọzọ sila eme marriage na afọ na e, e, abalị ole n'afọ na-abịa abịa ee ụmụ ya na ha niile fọchiri ha nwa okorobịa ebeghị akwa ya ịnị moto ya laduhada moto ya laduhada mmo ya ebewe akwa mgbe m na-ege vidio ahụ ọ gbara m anya mmiri nụmahụ ji gba m anya mmiri onye dị ndụ onye lụchara ọgụ gbaa ọsọ lọhụ ọ ga-alụ ọdọ mana onye nwụrụ anwụ ọ nga ka ya gwụrụ geenị ntị na-agba highway ị zụọ moto ọhụụ pịa ego onye ọzọ moto a ya nyara gị n'ihi o nwere otu obi ga-eji eme gị polina polina tutu ga-eme ị maghị ihe ị mere garhị rafu ka ọzọ awụrụ ị mara na ike gwụrụ gị anyakwala moto ịgbaje from shi Lagos na-alaje east anyị biko ị mara na ọ naanị gị anya na moto a kpọrọ onye ọzọ aka siri ike nwere ike ịnya ma ya ụra akpụwa gị ị nwere ike ịnyagide moto ụra akpụwa gị ya kwanere ma ọ dịghị onye kpọ biko ị lawa were mmiri gba ịgha gbara mmiri zụrụ mmiri dọwala ihu seat moto gị mgbe ọbụla ị nọ e nwee otu anya ji mee gị clear one place were mmiri asacha ihu gị sacha ihu hichaa ya gaa move moto gị he nke na-agwa ụmụ igbo ha ụmụ igbo ọ dịghị mma ị lawa ije gaghị ladu ọ dị mma dịka ị la-ala iji celebrate ee eh, iji gị na ezinụlọ gị ṅụrịa na new year gaa ladukwene n'udo gị lọwakwa alọwa gaa lọhuo n'udo ị nụna ọ wụ ndụmọdụ m na-enye ị lawa ma ada onye gịlị ị hụrụ gị la ya ga-eso ya anya na moto ala ihe aka eshibele gị ike ịgba highway biko zụrụ mmiri dọwala ihu moto gị mgbe ọbụla ị gbagidere e nwee otu anya ji gbe akpụgharịwa gị mmadụ na-anọ na steering ụra anụwa ya he m gwa gị hwe m ma o nwere ehi m shi ala Mbaise mụrụ m na-agaje Bini mụ na enyi m nwoke so enyi m nwoke a amaghịchaghị ịnya moto ukwu mụ akwụ ya ya nọrọ n'ihu moto anyị na-akụ n'ụzọ o nwere nga anyị nyagidere e nwee bend nke ọ na m si mee bend ya like this ya dịka onye mmụọ ya fụrụ afụ m aghọtala hu steering ma park ya ya etiwe anya etiwe ya oghere o nwere mgbe na-anyagide moto brain ya afụọ gị na mmadụ nọkwa mmụọ gị afụọ gị echere ihe ọzọ gawa ọ ihe na-eji akpata ihe mberede okporo ụzọ ka ị ghara na iche na ọ wụ nne gị mere gị nna gị mere gị ọtụtụ ihe ndị ọwụ ndị adị ndị meghị ya mmadụ nke mbụ agbafele karịa oke ị kwesịrị ịgba agbala 100 ma ịgba ha 100 ga mba anyachala 100 ahụ ndị bekee anadịghị agbafe ya ị ma ihe ị ga-eme ebe ahụ edere 80 nwanne gbawa ya 70 laa n'udo ma aka kwere gị ịnya enyi oke ebe ahụ edere 90 e, e, e, nwanne gbawa ya 80 ma aka kwere ịnya gị ọ wụ na ị hụra 80 ị hụra 100 gị la fire moto gwowowowowo ole ma ị chere moto gị aka eshibile gị ike ụra adụgha gị ọ music i tiri na moto nọ na-emake noise ihe niile ugwu ngwongwo ngwongwo mmụọ gị wụ high dị tension dị high ị chọrọ ka ị gbedu ngwa ngwa ije zi ndị ụlọ gị sị gị azụọla moto enyi oke ị nwere ike gaghị aladu arịrịọ m na-arịọ unu bikoni anya wuru na ọkịrị unu aṅụna mmanya aṅụna ihe a na-aṅụ aṅụ werenụ mkpụrụ anya unu n'abụọ na-anya moto dịka unu na-ala ebe dị iche iche gbasara new year ka unu nwee ike ladu n'udo nna n'ihi onye nwụrụ nị onye gbakere la ọrịa nwụọ ọ gbakebele arịrịọ m na-arịọ ndị igbo bikoni bikoni ndị igbo mụm mba ukwu unu na-ala ana m ekpe ekpere sị unu ladu n'udo hmm? unu na-anya ụgbọala unu nya ya nụ otu o kwesịrị nị siriri werere ebe unu agbala oke otu i ji nye moto gị ọkụ otu o ji agba otu i ji nye ya ọkụ ọ wụ otu o ji agba ịgbawa 80 moto ahụ enweghị ike iji aka ya bịa ịgala 90 anaghị eme ya eme gị agbawa 50 moto gị enweghị ike iji speed ya gbalahụ gị sị ọ gaga ịgba ya 80 anaghị eme ya eme ọ gị nwa ụkwụ gị wụ ihe ga-agwa moto otu o ji agba ọsọ mee ka brain gị na-arụ ọrụ aṅụkwala mmanya ṅụfee ya oke aṅụkwala aṅụ ma ị nọrọ na steering ka brain gị kpakọ ọnụ ka ị ladu la udo ka ị were moto gị ahụ je zi ndị nwe gị kpọrọ driver ma aka agaghị isi gị ike kpọrọ mmadụ ya kpọla gị ị nụna udo dịrị unu ndị Igbo nke ahụ agafeele Eh, o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikpe ihe ọnụ tutu m agbapịa ọsọ na nke taa n'ihi na mara na-asị eh, eh, ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ihe m chọrọ ikwu n'ahụ na ihe gbasara geenị ntị enwere ihe gagha online ee ịhụ na ndị a ndị a anya ha dị ndị wayo a agwala m ha oge na my platform enwere ihe m tiri nga ahụ sị m mere announcement sị ịhụ na ndị a wụ ha bịa ha gwa unu sị moto custom na-ere moto custom rewe akpa rice custom reghe ka agwala m sị onye e, onye ọbụla wu nọ na my friendship list biko e, anwana anwa izitere m ya ihe ọwayo anwakwara anwa ime m ịtagị m n'ihe ọwayo ịhụ na ịtagịla m ziterele m ọ dị ihe m ji ya eme m chọọ ịzụ moto abụrụ ana m ebe m ga-ije zụrụ ya m chọọ iri akpa rice nwanne aga m eje zụtafuo ya nga e reghe ya ada onye anyị ukwu nwụ oke m riri ezuru nwanne unu ka ị ghara ala ịga gịlị wee egbu oge gị ka eke a nke nwere ọzọ wughị egbu ha nkwekwu ya ndị mmụọ ha na-echi ha ike ndị wụ chọrọ ịkpụta ivute ụkwa n'ukwu mkpaka ọ ndị nkwekwu ha ịhụ na ị wụrụ onye na-evuru ụkwa n'ukwu mkpaka ihe ị chọrọ wụ ka ready-made ịhụ na ego ije vuru ya eleghị anya ga ele ka iji ga-elufuo ya gịnị ka m na-ekwu gịnị ka m na-ekwu o nwere ka e, ihe bịa gbuo ihe ejikpere gị sị gị laa gị hụ ewin ya n'eke gị hụ kpọwakwa onye a enyi oke hụ awa ụgha anwakwala anwa m jụwa ha question ha ma gwa ha sị ngwa were aka gị block onwe ha block m achịgbucha onwe m n'ọchị ihe bịa kwuo ekwu ma jụọ ha sị okay ka m hụ gị mara onye ị wụ ha sị mba iwu ngwa kpọọ nọmba ngwa nye m achọrọ m ịhụ gị ihu na ihu ka anyị kwugodi ngwa ma ọ otu ahụ ngwa block onwe ha block ha gawara ha eje ma gwakwa ha sị kwụsị na ha ahụ ahụ ọjọọ enwere ndị na-akpọcha m kpọ m alaye si data m hụwa alaye ma achọfụla enwere ndị na-akọwara m agwa ha kwụsị na ihe ndị a enwere lot of opportunities ga-enye gị nri ga-awụrụ dimkpa karịa ihe ndị agha duru ọbara ee eh? ma ndị ike na-agwa gị ese ego account bank gị he nkwa agwawa ụmụ igbo ha awụ na anaghị asụ ya n'oyibo ka ndị igbo anyị na-anụma ya anụma ka ha nwekwa ike mara ke ajịla ume ka ọ ga-awụ na mgbe ọbụla ha eruru ya mere iri ya chọrọ ime ha ghọta sị aha nọ n'ọnụ ahụ mbụ ha agba ọsọ ekwele ka ego ụwa na-evu gị evu ihe ọbụla ị hụrụ wee ego ị ga-ega ma ọ ga-aga ewere isi gị kwụọ ụgwọ ya ka eke a nke jọkara udele la njọ ụmụ nwaanyị anyị ga-awụ ndị mkpekwu hụ a ama m ọtụtụ n'ime ha awụghị ụmụ nwaanyị ọ ndị were onyonyo ụmụ nwaanyị jee kpee ihe na facebook ndị eji ya na-arịa ndị mmadụ arịrịa ọtụtụ n'ime ha wụkwa ụmụ nwaanyị anyị olee otu nwa agbọghọbịa ga-eji lee nwoke deri ya hwe helo gị asị ya alo ihe ọzọ ga-agị kwuo ya agwa gị sị ya gba ha krismas na agụụ egbuola ya afọ ya lee ọ dị ihe gị la ya kpụ iwughị nwunye ya iwughị owughị enyi gị nwaanyị ọwụ nwanne gị nothing ọ dịkwa ịghọtabekwe na onye ọwụ ịmana bụla onye ọwụ ya agwawa gị ụka ego nna ha akarịwakwala nụ ọha m kwesị m afọ m evutere ya ụmụ igbo biko na ha akarịwala na enweghị ụbọchị ọbụla m na-anaghị anataghị ozi nnata ozi ike agwụ m ọ dịghị ndị enwere ụdị ndị anyị na-enyere aka ha awụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa ịhụ ya ọ gara nwa obere nwa ị ga-ahụ ya ya amaghị arịawa arịrịa na fesbuk ndị igbo ha werekwere n'otu a ga wọsa agbakwala na ọ dịkwala onye na-eche echiche ma ihe ọ ga-ịrụ onye ọbụla gawa ịbịa ịrịawa ndị mmadụ arịrịa na fesbuk tutu ị na-ekwuola akụọla gị akaụntụ nọmba chileke nwa afụdụla na enwe ọzọ geekwe ntị nwa afụdụla na enwe ọdọ ọsọ agbadala ọsọ agbadala na ụmụ igbo onye na onye ọbụla ha ekwere nwa nkịtị ya aka unu ahụ naanị ntị emebiela ihe niile ọ dịkwara onye ihere na-eme ịrịa arịrịa ọ dịkwaghị onye ihere na-eme ya arịawa arịrịa onye ọbụla ga-awụ arịrịa arịrịa arịrịa nna achọ mee na-eme agwara gị data agwa gị chaji data agwụla m sị ụmụ a biko na-eje chọọ naanị ihe ịrụ na-arụ gee ntị afọ agwụwala ma ikpegbu mara ihe ị ga-ịrụ olee ihe ị ga-ịrụ next year olee na ị ga-ere ịgachala skuulu ọ dịghị ọrụ nwere nwe gị were fon ọrụ gị wụ na fesbuk ịgwa pepụ nọ n'ụwa niile sị adịghị ihe ịrụ ya ọ wụ ị maghị sị adịghị ihe ịrụ ya tutu gị agụ agawa skuulu ọ wụ ị maghị sị naijiria gọọmenti adịghị ọpọchuniti e kretiri adịghị ihe dị ka gị etiri ihe na bren ihe mefuru ndụ ma nwụrụ anwụ dịghị gọọmenti n'aka ọ gị nwa ga-ekreti ọrụ gị ị mara na sị naanị azụ azụ azụ naanị ireghe naanị azụ friji azụ friji ya danne m lọvụ ha mmadụ ihe ndụ lara ere ị ga-eji ya ị ga-eji ya arụ ụlọ ị ga-eji ya agba moto ị ga-eji azụ ụmụ gị na skuul o ruru gị anya naanị azụ friji ịmakwa oke population naijiria ị ga-efura gị na-emegheri naanị pịọ wọta ireghe na paakị lee onwe gị lee mkpọkọrọ kọtes ndị a na mekọp dị iche iche a na-emechi ihu n'anya saghị aghị ga ya aka otile bam bam bam na-echesa dị ndị nwe lee nọnsens ndị a wọchie ya ga ga evuru mmiri jee were pịọ wọta rewe ebe pepụl nọ ga chọrọ ihe iji azọ ndụ gị labịa eme nganga eme nganga torotoro adịkwana ihe nọ gị laba ee eh? ị hụ ndị lọta krismas efe ha yi na ahụ ọhụ ị chọrọ ka i yie ị maghị maka ihe ma ọwụ the last one agara ahịa azụrụ ha kemgbe two years ago ihe ihe na-akpata ihe chielọ ha afọfụrụ ya ị maghị naanị ịhụ na wọchị ha gba ị maghị ma wọchị ihe ma ọ nọ n'afọ iri a zụrụ ya ahụ mgbe ọ bụla agbachara ha ejee zumakwa ya mgbe ọ bụla na ha ala ụlọ ha arịwefụrụ ya ị nweghị idea ihe mere ị hụna m eyi ị hụna shuu ọma eyi ị maghị ma shuu ahụ ma zụọla ya kemgbe afọ atọ gara aga jee zuma ya mgbe ọbụla ga-ala ụlọ jee chịfụtakwa ya shine anya brain unu na-echedo na ihe dị mma ụmụ igbo ihe niile awụchaghị ikpe gị ikpe gị biko nụ eme nkwa ekwu ihe a wụ achọrọ m ka ebe ụlọ anyị dị mma ma evu kidnapper wanye ukwu ma evu ya wanye ukwu ị na-agwa m na ndị mmadụ ị makwa na n'ụmahịa a na-akpa akpụ loyi loyi loyi loyi akpụ ka ala eji eri eri ị ma na a somebody gara otu onye gara naanị je zụrụ akpa akpụ na-eshi na-evu ya vuru ya ya lojujucha ya ya evufuru ya n'ahịa ndị mara amara ya mara ya la-eshi ite ya ụtọ ọ dụ ụtọ i che sị ọ ga-ezu ike i che na ọ ga-ezu ike ndị mmadụ chọrọ ha na eri gawuru nwoke ị nweghị ike ije mara sị nwere ike ịrụ labourer ị maghị sị nwere ike ịga ga-eje ma otu ala eji akpụ isi ị maghị sị ga ịga ga-eje mara otu ala eji arụ e, e, evu simenti rụọ ya aka gị ntere ị nweghị ike ichefu echiche si nwere ike ije mụọ ọrụ i ji certificate but ị mara na sadị ọrụ i ji enweta ndị onye gara skuulu ị mara na sị gacha ya dị bịa n'ala bekee ga-ahụ na master degree gị masters degree gị phd gị ọwụ na ị nwere ya mana ọwụghị ahụ ihe i ji arụ ọrụ jụọ onye ọbụla ihe i ji arụ ọrụ your profession ihe ahụ wụ ihe ị specialized oke ahụ akwụghị ahụ amarụ certificate ị ga-edowe ya n'ụlọ gị ma ha kwuo asị onye na-arụ ọrụ a lekwa ego ole a ga-akwụ ya ọ ha na-akwụ ya ọdụ ihe ọ bụla ị nwere ị ga-edowe ya n'ụlọ gị ọwa ị gara jee mụta ahụ enyere onwe gị aka ndị ka anyị amụrụ ya ha ebezi agaala m skuul agachala m agụchala m ole hizlada ọrụ nwere ya enyi oko create employment you can create it ebe ị gara skuul olekwana ihe ị gụra ya bụrụ ma ị nwere ike mara afụ na ị nwere ike iji one naira mete two naira olekwana ihe ị gụrụ ole ebe ị gara je gụọ ngwa gwa m ọ igwu wayo ọwụ ị na-esendịrị mmadụ nonsense text messages e, mee hack ha account ma gaa hack eke bank ma ọ phone ma whatsapp ma ọ facebook nonsense ile megide ya ruo ole eyi ị na-agala ụzọ ụjọ la-atụ gị ị na-agala ụzọ obi gị na-ama jijiji jijiji jijiji onye ma enyi oko chọọ ihe bara uru mee 2021 is atan plan ya na-amara m igi ma ikpe jenụwarị emena ihere ọkụ ma ị chọrọ ịbara onwe gị uru emena ihere ọkụ agụrụla ndị ọzọ ego ndị ọzọ chiche echiche ehi ụra na-achọ ha na ha ji afọ ndụ gị na-agụrụ ha ego nna ịhụkwara ụdị efe ịhụkwara efe o yi ego ole ọ wụ nna ego enyi m ka ji chineke lee makwa oke ego nna chai nna ịhụkwara na wọchị ọ gba nna ịhụkwara nụ ụdị isi ọ lara nna ịhụkwara eye glaasị o yi nna ka awa ụwa chineke hụkwara nụ moto ka anyị fuo n'egbo na ụmụ anyị ga-akwa gansida gị nweji ego ole ha awụhe imenwe ha alị ya karịa gị agwụla ị chọrọ karịa gị dị ndụ enyi oko jee chọọ ihe na-arụ taa ịma fọnichọ ma ọ wụ ịma ha na-akpọ fọnichọ ịmakwa ego ole ndị arụ ha ga ebe a na-eri ya ga amara plọmbas eme ego ole eme ego ole erighị ehe go approach them ga mara i nwe ike nyafuru mmadụ moto i nwe ike gaje mụọ draiva na ime mmụọ na eziokwu mmadụ ebinye gị moto gị cool down gakwa na ewu ewu oke tara ee eh, nkịta tara ọkpụkpụ a nyawara ya n'olu eleghị anya enye gị moto ahụ na abalị labụọ ka ị gakwaghị imere onye ahụ akaụntụ a sị gị mere onye akaụntụ gị sị mba ọ ga-abịa cheki ego ole ị la-eme ma ikpikwerela akala akwụkwọ sị gala eme ị gakwaghị imefu ya gee ntị ndị Igbo ịhụ na onye nọ na Naijiria agụụ gbuo ya onye ka ahụ e, onye ka ahụ wụ ụtụsị mịarụ ndị Owere onye ka ahụ ọ mumu mumu gị enweghị part two ịmakwa ihe a na-eji eme ihe population ịma oke population Naijiria ịmakwa oke nwe gaa na Lagos bụ oje gwọ ọrụ nwere gwọ ọrụcha e, mmiri na gbaa ya na kọntena vuru ya gagharịa ga-ahụ ndị mmadụ azụcha ya gbuo gbuo gbuo gbuo gbuo gaa na ndị mmadụ chọọ ha na ha eri mana onye a ga-anọ na Lagos na-agwa gị sị adịghị ọrụ ya onye a ga-anọ na Lagos na-agwa gị sị adịghị otu ya ji akwụ ụgwọ ụlọ onye a nọrọ na Abuja ya na-agwa gị sị adịghị ihe nna agụụ egbuola ya ya nwụọ na agụụ ị nweghị ike iwedara onwe gị ala chọọ ihe ị ga-arụ anya gị anọrọ n'elu ịhụ onye si ala bekee lọ ngwa ngwa hụrụ onye si Ghana nga anyị chineke lee ụmụ anyị abatawala o e nwere nga m gara otu onye m e, e, e, gwara na ọ na-ere building materials na Afọ Ogbe na Afọ Oru na Afọ Oru Ahiazu nwa okorobịa ịhụ shọpụ ya gị agba ọla ịhụhụ onye arịghị gị agba ọla mana ịma ihe mere m agwa gị ị ma na onye a nwere ihe ndị a niile trouser o yi zip ya adịghị mma zip zip trouser o yi adịghị mma olee ihe ga-ekpọ ha mana ya ahụghị ahụ gị nwa lọ hụrụ na zipu ke gị mechie ya condemn onwe ya o mere gị condemn onwe ya sadị ihu ya ahụ mana o ji e onye a ji ego ma elechaa ha sị hụ na ndị anyị mere onwe ha ihe ọjọọ enyi oko nga ọbụla ị nọ lụọ onwe gị prezentị onwe gị ka ị wụrụ human being brain gị na-arụ ọrụ ebe ọbụla ị nọ were ihe ị meghe kpọrọ ọha ị ga-eriju afọ nwanne ndị nọ ala bekee akpala ahụhụ ndị nọ ala bekee akpala ahụhụ ị gaa n'obodo afrịka hụ otu ụmụ anyị nọ ebe ahụ dị ọtụtụ akpa even ọtụtụ amaghị ha otu eji ha ala ọtụtụ anaghị ehi ụra ha anaghị arụ before 5 o'clock ama na ahụzi ahịa ọtụtụ ha kụwa hụ ọkịrịka ka ha ghara deceive unu akwa eme ọkịrịka achịkọcha ya na-akụ belụ lala gwagha m gwagha m gwagha m gwa ụhụ arụgha enyi oke onye ọbụla kwuo eziokwu gị ya lọhuo mgbe ahụ gị nwa nọ n'ụlọ eh, eh, eh, naanị kaadị phone call kaadị ị nwere ike iji 5000 ma ị derewe ị nwere ike iji 10000 ma ị derewe tutu ilereweli ya were ya kpọrọ ha ga ahụ ya ya ebe na-explode gịla nọ nga na-eke anya awụghị na elu anya awụghịla elu ọkụkọ nkịta ọkụkọ lee krismas anyị maka ọkụkọ nke ndị mmadụ na-eri egbu nri ha ị nwee ike ịzụfe ọkụkọ brain gị anọghị ịzụ na ọkụkọ naanị ị ga-eji ebe 10 or 15,000 zụrụ ya ebe niile ejula ọkụkọ before ile mee na ire fụ ka a ga-azụrụ ọzọ gị were ya kpọrọ ọha gị la eche onye na-egwute wayo kilechete ị ga-arịọ arịrịọ na Facebook ọ karịala na kwụsịna ihe a leonowu ndị aka unu nọ na arịrịọ Facebook a biko na gbanye ọnụ ọkụ unu gaa ee gaa wụkwanara ezigbo nwaanyị nwanne ewu nwa agbọghọbịa gala gaa hụ nwoke gaa chatịa ya one minute ga-enye ya bill enyi oke ị dị serious na ndụ gị onye na-alụ gị onye na-alụ gị ịdịchọsa gị onye ka i derele m i derele Damian i derele Okafọ i derele ihe niile wụ ndị nọ na profaịlụ gị gị dechara ha ihe i love you i love you nyecha ha bill ha enyeghị ee eh? onye ga-alụ gị ha imere ekwu akala tipa bụ chepens ya kwana m chọrọ ịlụ ụdị enyi oko anya ruo gị ala ndị abịa ọjere gị di kemgbe ehi gị ajụ emere gị hegere ndị a ị hụrụ bịa jere gị di kemgbe ehi gị ajụ ndị a mere gị ihe gịrị olee ihe i jili chọọ ha ị chọghị nga aka gị gị kpara ntịrị eh? ị maghị si aka aja aja mere ọnụ mmanụ mmanụ ha nkwekwue ha awọ karịala na ụmụ igbo adịkwana onye m na-ahụ na-ekwu ha ibibi ikpu aghụghọ ọjọọ ụwa abarala ha mkpọrọ ya wụ chi ndị ala ọdọ marụ baịbụl kọ chi ndị ala ọdọ ndị igbo anaghị eme ihere ọkụ ụmụ nwaanyị anyị anaghị eme ihere ọkụ ndị ka egbu oge awa aka dị ụcha ihe ite ha ala nga akpa anyị ha ete nga agba anyị ha ete nga agba anyị ha ele mvọ aka ha emechia ya ọ dịkwaghị ike na-achọ ịkpado ha aka ị ma ha gawo ihe kpara ha ala fonu ahụ ihe kpara ha ala fonu ahụ ee eh? gaa na Facebook ha enye onye ọbụla friendly request ndị mmadụ na-abịa a na-esendịrị unu a na-edere unu a na-edere unu a na-edere unu idegegere ọhụ ọhụ iji afọ ndụ nye gị taa nke inye gị ọzọ echi onye ke ọzọ ga-enye gị nwanne echi onye ke ọzọ ga-enye gị na afọ ọzọ na-abịa abịa bren gị ọ rụkwa ọrụ chụta aka ọrụ jee mụọ naanị keeki ị mara na akara keeki mụnwa akara ị mara na na naanị akara ị maara ị maara eme very well chi abọọla ụtụtụ gị ga-eghecha akara gị fee ụcha ma ọ bụla onye ọbụla fara nga ahụ ya hụ na akara gị wụkpọọ ị mara na sị gị ji ya gbaa moto bren gị makwụla ị marakwala na naanị akara ire gị ị zụcha bins ga-ewere ya kpọọ onye ọbụla ma even gị alụta di la ụtụtụ nwanne echi n'ihi ụmụ nwoke anyị chọrọ onye dị onye dị prezentebụl onye ma ahụ onye nwere ụvụlụ echiche ọ bụghị bịa hụ ị ga-enọ redimed moto ọma ọbụla moto wụba moto moto moto ụlọ ụlọ ụlọ ụlọ gị nwakwana i nwe ike nọ n'afịa you can do it you can do it arịrịọ m na-arịọ biko ụmụ Igbo wụ afọ afọ agwụla ka ha mere n'afọ a ghara ime ọzọ n'afọ na-abịa abịa ndị Igbo sị ha na-eji ekwe edowe ee eh, agụ iyi la mmiri wụ ihe fuo la mmiri a sị agụ jee chọwa ya ee eh, e kowekwe n'ụlọ a chọwa ndị dị ogologo ya wụ gịnị ka m na-akọwa wụ na biko na bi n'iko ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nọ jisi ike Chineke ga-edonyere gị ị hụkwa na wụrụ onye ihu abụọ i kpeghe chọọchị i kpeghe ekpeghe ndị ala ile ekpeghecha chọọchị ile aha ahụ ile ụdị aha azawacha awụcha ha ahụ ụmụ chileke ma n'ime ha awụghị ndị wayo wayo ọhụ ọjọọ ọhụ ọjọọ ọ jọkarịa devil la njọ ị mara na a sị chere m agwa gị onye eria gị ego ya nye gị ya ha he 419 419 onye na-amaghị ya ka ọ mara ya mgbe ị lere mmadụ na-amaghị onye ọ ga-esi nye gị ego onye a na-enye gị ego onye a na-enye gị ego iwe wee gị gaa blọkụ ya ọ wụ gịrị ọ 419 stealing by tricks ya wụrụ ma ị maghị na ọ gaa mara gaa mara sa ahụ ọ wụ ha wayo gị gakwa gị la-asụ l'ire la chọọchị ka ji ekporo ala ị la-agba Chineke e, e, egbe ị la-agba ya egbe nga akpa anyị gaa ekpegili igwe l'eligwe ọwa ụgha egbe anyị ga-ekwu otu anyị hụrụ ụmụnne anyị anaghị ekpu eziokwu aka a na-ekwu ya laif otu ahụ gwa ya mmadụ otu ahụ onye echegharịa ya wụrụ ya onye a nọkwanara ya hụ rizọtụ ya ị hụna gbuo ndị ka nwetaghị admishọn ọhụụ ma ị nweta ha admishọn gwakwa ndị nwe gị sa dị ka ị nweteberele agakwala gị eje gwue ha wayo lee ihe ọ wụ nga ahụ ọjọọ waliga ma i dee ị nwetebela admishọn gị eje gwa ndị nwe gị ha ga-enwe na ejiela akwụkwọ falsify ya dọkụmenti wetere nne gị admishọn leta ha eje gbakeriela nye gị ego gị ejila ehi achọ ụra na-ehi achọ jee baa otu otu nzu jee baa otu otu nzuzo tutu you know it gị aghọọla mafia tutu you know it gị gaa vue mgbọ onye ọbụla kwuo gị agba ya agba gị abaghị ndị otu izuru mmadụ n'ohi gị egekwe ntị ọkwa ndụ gị hụ nọ na nsogbu o nwena onye hụrụ e jidere ndị uwe ojii jide so mere ha dote ole ndụmọdụ ọ na-enye ọ wụ biko na ụmụnne a jụọ ya ole ndụmọdụ ị na-enye ndị ọzọ ya sị biko na anyị echegharịala sa ya mere ha ndụmọdụ ya biko na onye ọbụla etikwerena aka na ha adị ndị na-ege okwu ikpeazụ ahụ onye e ji eji la-ekwu unu nụrụ hụrụ Evans nwanne anyị onye ka ewu gbutere ego na mma unu ahụọna ole ndụmọdụ o nyere na-ege ndụmọdụ onye ọbụla e jidere n'ọnọdụ dị otu ụdị ndụmọdụ ọ na-enye ọtụtụ anaghị ege ya amama m ndị anyị ma echiche ha ole ebe ọ nọ na Chineke ekwekwelena ihe ọjọọ n'aha Jizọs ka ndị anyị ole ebe ndụmọdụ unu na-egekwe ndụmọdụ onye e jidere na kidnapping unu na-ege ndụmọdụ okwu ọ wụ ndị uwe ojii mechaa ya intaviu ha jụọ sị ole ndụmọdụ ị la-enye ndị ọzọ ma jọnalist agakwa ha ikwu ya sị ndụmọdụ ha wụ a ha echegharịala sa ahụ mere ha ka ndị ọzọ ghara isokwa eme ha adịghị uru dị ọ wụ ụzọ ọjọọ ndị a na-ege ihe dị ka ahụ ege mba na agakwa ha eme ya eme ụmụnne m bikoni bikoni onye achịghị akpị ya achịghị ya onye achịghị akpị achịghị ya afọ agwụdịlanị were ire gị gụọ eze gị ọnụ otu i ji gba afọ 2020 olee otu i ji gaa ya akwụkwọ ahụ ị kpụ ị kpụtara ego ole ndị a niile ihe ndị ị sendịwara ndị mmadụ na fonu ma everywhere ma kpọọ ka ma kpọọ nọmba aka kpọkwa rubbish ka i nwere ego ole i nwere ya cos ọ wụ abụmọnụ ahụ i nwere ya egere m otu eh, ihe onyonyo otu nwaanyị mere agaghị m akpọ ya aha nwaanyị a mere ihe onyonyo a o nwekwana onye nọ Spain eh? Italy I mean it's either Italy or Spain ọ wụ ebe ọ nọ mgbe ọ nọ n'ụlọ ọ na-ezu ohi ọkụkọ e nwere ike ọtụtụ n'ime anyị hụrụ onyonyo a ọ na-ezu ohi ọkụkọ ọ na-ewere utu ya ihe n'otile ọkụkọ ọ na-ezu ọkụkọ ndị mmadụ ya hụ okpu ya ekpuru common okpu ndị mmadụ ya ezuru ya gba ọsọ ọ gadụla ebe ahụ ihe esiwere ike ọ ga-ebega akwa unu ahụna ihe nkịta mere ma ọ dị ime na-eji eme ụmụ ya anaghị asa anya ngwa ngwa ụmụ okorobịa ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị onye ejila aka ya le akara aka chineke nyere mebie ya onye emebile ihe chineke kwadoro gị ihe nọ na ya i nwetaghị ya n'afọ a ị ga-enweta ya n'afọ na-abịa abịa mana ị ga-agbalịrịrị sisie ike nwee ebumnobi dị elu dị high positive mind wụ ị ga-adịrịrị ị ga-awụ a very positive human being ọ bụghị ke mma ọbụla echiche gị ihe ọjọọ ihe ọjọọ adịghị gị iwe ka ọmụfụ ihe ọma ka obi gị wụrụ nnọọ ee eh, ka ị gharala ịwụ negative minded mma ọbụla positive ọ ihe ị gala awụ mgbe ọ bụla ị gala ahụ gala arụchi ihe echiche gị enyi ọjọọ gaa kansụl ọha enyi oke ụfọm na onye ahụ ezigbo enyi olee otu iji ma identify ndị enyi ndị ọjọọ ụwa ị hụna this man na nọ na nọ na ala bekee kemgbe afọ ole ọ chịtana nsogbu ke ọ gara ọrịa biko kpeere m nụ ekpere ka m fụra la ime ya ị hụna nga o mere mbụ n'ihi gịrị ihe nkịta mere ma ọ dị ime le eji eme ụmụ ya anaghị asa anya ngwa ngwa ya wụ arịrịọ m na-arị unu bikonụ ụmụ igbo ụmụ igbo ibe m bikonụ ekpere m wụ ebe ọbụla ị nọ ka ọ dịrị gị na mma ihe ọbụla ị kpara aka ya gaziere gị mana agwa ọlụ ibi ya ọrịa ji afụrụ ya la ọnụ hmm? agwa ọlụrụ ibi ya ọrịa ji afụrụ ya la ọnụ enwere mkpebi n'ụwa gị ekwekwala nwakpi n'echiche gị na ma ọ dịghị ma i mere ihe ọjọọ ị gaghị survive enwere ike enwere ndị mere ya ha enweghị ya mana ghọta na mkpịsịla aka anyị awụghị otu enwere ndị na-aga ohi ha alụ ohu ha agba aka nwekwara na gị dị gị isi ihe ahụ isi mbụ ahụ ị gara e jire gị o nwere ndị ihe ịkpụ akwụkwọ bụ okpa anyị ma a na-erule abalị abụọ ha aka achawa ha enwekwe na ndị kpụrụla ya 10 years a galarụkwa ha na budget nwanne ka echiche gị mụrụ anya mụrụ anya dịka azụ mụrụ anya dịka azụ ọ ga-eduru n'omume igbo ee a sị ụfọ ji fọ ụfọ mbara ala afọ taa bụkwa na ụka echi bụ mm, aga m akwụsị na nkeji ole ma ole na-abịa n'ihu ha sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ee ya wụ na ụbọchị ọzọkwa anyị na-ada ntị mana obi ga-adị m ụtọ dịbiga m oke na ndị Igbo anyị ebe ọbụla anyị nọ n'ime afọ anyị ji aba a 2021 anyị agbanwe ụzọ nke ochie nwa ahụ gbanwe ya ka a hụ ọzọ ma ikpe mere n'ụzọ ọdọ dị iche iche ee gaa wụkwuru onye na-emetụ ha aka wụ ndị na-azụ ahịa e nwere ndị ke wụ i sendịara ha ahịa jegbara gị ndị wụ clearing agent ngwa ngwa ivuru ihe ha na ha agba ha ga-ezudi gị ohi ndị a niile nọchala chọọchị ka wee bụ chọọchị laakpụ m ndị a niile nọchala ime chọọchị kara aka ọtụtụ n'ime ha jicha sticker ọtụtụ n'ime ha asụghala ire ọtụtụ n'ime ha gbacha mgbalaka ọtụtụ n'ime ha iru ha laghị ndị ha egwu gị wayo clear gị na ha na-ekwu la phone ha na-asị gị god bless you o oh, chim gọzie gị nna god will bless you ga-efe ilu ọ sị gị na mmadụ mere eme enye okwu mma ahụ kpọrọ gị god bless you mụkwara anya dịka azụ ma ọ wụ ya o riele gị mugu ọwụwa ọkwụle ya wụ ihe ị hụrụ adịghị contaminated bịarụ ndị bekee ya wụ na adịlaghị contaminated onye ọbụla gị mana ihe anyị ji na-ekwu okwu a na-eme ka eziokwu a na-agbafuru ihe ka ndị mmadụ nwee ike ọ dịbele ihe oge agabele lọghachi azụ you will get what you want chineke nọ na njikere ịgọzi gị mgbe ọbụla gị nke ka nke mma i si la ala ala obi gị nwee mkpebi ihe bara uru i vu la obi gị ime eluigwe ada dị m gọzie gị ịnụ na elefela anya ya ebebigila akwa oke ee ọ wụ enyi enyi na-edu ihe ndị mara ama ma ama mana ekwele ekwele ịnụ na emere ihere ọkụ ka ịka nke emere ihere ọkụ ọ nwanne gị la agwa gị ihe ya wụrụ ma ị nwee ike ime ihere ọkụ ee ọzọ wee ka a hụ ihe nọ ndị mmadụ n'obi nne hụkwara ha ndị ai olee ihe chai nna olee ihe Emeka ha ga-ekwu ma ha nụsa mere ha ka nna m ji ịlụ nwoke ka hmm. m ji ịlụ nwoke ka nwoke ka onye ndụ m akpa ama eje ịlụ ya olee ihe olee ihe olee ihe Agnes ga-egwa m ya n'ohe ka my friends ha hụsị m after m graduate ọ bụ ụdị mmadụ ka ha m nọrọ mana ị gaghị ịjụkwa ihe Agnes ha ga-ekwu ma ị ga-anarị ego rie ị gakwaghị ịjụ ihe Agnes ha ga-ekwu ma ị gị sazi o diri gị ego na akaụntụ gị mgbe ị sendịrị akaụntụ nọmba gị jụkwara ihe Agnes ha ga-ekwu gị nacha onye ya ego n'ụdị wụ n'ọnọdụ wayo gị la gị eji agawa ụlọ ekpere niile eh, crying and fasting sweeping of church premises eh, ebe ọbụla akpọrọ gị aga asị gị je kpa ahịhịa gị akpa asị gị je eme ka gị eme asị gị je erụghị aka n'ala gị asị gị ehikwela ụra n'ime abalị this night ọ ga-awụ kpegide ya till tomorrow this year anyị ga-ekpe ya one month gị la-ekpe gị la-ekpe ọ dịghị ihe na-ekpere n'ihi gịrị o mere mere nke onye vuru ivu mere sports sị ka ya taa ahụ hmm? ya gbachaa ọsọ ga ya lọghachila ahụ ya bịa rie timpo tiri nri ya bịa rie ọ gbaghị ọsọ eh, ka ya reduzuo ngwa ngwa ọ gbachara ọsọ ahụ lọhụ eh, ị hụ ụdị nri ọ na-eri ị hụ nri ọ na-eri ya erie karịa mgbe ọ na-agbahụ ọsọ o nwere ọ na-ata ahụ ọ gakwa ido ọ gakwa ido otu ahụ ee ụmụ igbo ya maranụ mma nna ee aga m akwụsị ebe a na kịta ọkụkọ dụwacha dịka ha esi mee ya nwanna abụbara agaghị efe ya n'ahụ nna biko ya ewutela unu na ejicha m igbo awụ nwafọ igbo nna akwana m onye Mbaise dịka m kwuru na mmalite ọkwana nwanne unu nwoke ochie ife eziokwu wụ ndụ ee ọ dịghị onye iro nwanne unu nwere anyị wụ mmiri enweghị onye iro Hmm? onye ọbụla nwere ike ikwu ihe ọbụla ọ ga-ekwuru ụwa mana ị la-ekwu kwuo nke dị mma ịnụna ekwule ka ịrọgide mmadụ ihe ma ọkwa na ịbịa ga-ewere obi kpọọ mmadụ ụgwọ ee biko hmm, ejichala aka ahụ ịnụna ee mee ka ihe ọbụla ị la-eme kwụwa aka gị ọtọ ngwa ngwa kwụwara aka gị ọtọ jehova ga-eza gị ekpere ngwa ngwa onye meghekwe n'isi emeghere gị eluigwe abịa weta holy ghost fire ke mma mme na na-akpọ mmụọ dị ndụ mma m na-ekpe ekpere ekpere m ekpere asị holy ghost fire ga-awụ mmụọ nsọ eweta ọkụ mgbe ahụ bịa buoro gị agha eh, ya ụmụnne ya dịrị unu mma nna ee eh, chi bọrọ afọ abọọla nkwọ eh, n'oge na-adịghị anya ọ ga-awụ new year hmm? ya wụ asị m ya dịkwara unu mma ha kwa mebara ọzọ menu na-ada ntị anyị asị afọ ochie bye bye ya wụ tutu oge ahụ eru aghaghị m ịsị unu ka chi bọọ nụ nna hmm, taa bụ ụka echi mbụ na ọnụ nke ọma ee eh, biko echefukwele share message a echefukwele biko pịa ya button share ya biko echefukwele ịga je subscribe ọrụ nwanne unu Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ na my uh, YouTube channel. tutu ruo oge echi ana m asị ya dị unu mma nna echefukwele na maazị Kalu ga-anọ online na 1st eh, of January 2021 ndewonụ ka chi bọọ nụ